chineke naanị n'ime ya ka ụzọ dị ebe ahụ ka ị ga-esi nwere onwe gị n'ime chineke ka nzọpụta dị n'ime chineke ka nnabata ezumike na udo ịfụnanya dị n'eziokwu

hmm. ele nke gbasara gị ị ga-anabata chineke n'ime mmụọ na eziokwu ọ bụrụ imecha mpụ na ahụ ịpụta na ọ sịrị sị gbuo ya egbuo mana ọ chegharị chegharịa n'ime mmụọ na eziokwu ọ chegharị n'ime mmụọ na eziokwu o mee ihe ọjọọ dịka Zakiọs na Baịbụl ọ chegharị chegharịa

sikwana n'ụlọ ochie chụrụkwa m na-agagharị na nduru dị na onye sị ya na-ezi ozi ọma ma buru action bitters na-aṅụ wee na-akọ m ọnụ ele ihe m mere ya ọ sị na m na-eyi otu efe mana ọkwa n'eziokwu ọkwa n'ofu aka e nwe ihe ọ na-anaghị ahụtafu nnọọ ee eh? ihe nke ọ gịnị na-enwere onwe m obi aṅụrị ya jikwa ebe o si pụta mebiere m ụbọchị taa ee ọ m dowere baịbụl a na ka ịma m ebe m ga-aga aga na m dowere ya ọ baara m uru ọ ka mma na m ga-ejidesi ya ike o aga m ejidesi gị ike o Chegoro sọ ofu efe ofu efe ka m na-eyi abụla ofu efe ka m na-eyi mana onye okwukwe wee Ah, ah. jụọ

Tako biko ahịa ọgwụ ị na-ebido ụmụ nwa onezi ahịa tiri nri iyi efe ọcha che mụ ndị dọkịta na ndị nọọsụ na-eyi ụdị ahụ ahịa ọgwụ ka ị na-abụ gị bido iwe olee ebe agụtara m phc oo nnp ee mama a gwara gị na mbụ na ihe a dị m n'ọbara na mụ na Chineke bie n'aka n'akwụkwọ na nrọ ya m gwara gị ya ka m na-eme ọ bụrụ ị na-asị na m na-amụ ahịa ọgwụ ejere m gaha gị ịmụ ahịa so onye ọgwụ na ka m ji aga na mba iyi akwa ihe agwụ jekwere ọzọkwa ihe a bụrụ nọọsụ ha awụ dọkịta ụra ka a nakọta asị na mbụ onye mee dọkịta ọtakwa ọtakọ m ajụọ ị sị ị sị ị wụ dọkịta dọkịta ọtakọ ka ị wụ ọtakọ ọ wụzi ahịa ọgwụ ka ị na-abụ na nke nwanne
m nwere mgbe m wara ahịa ọgwụ ọ sị m na ama ahịa ọgwụ na m ajụọla gị ọzọ dị ka ibe ka e kwere nke na ị naghị alọtabizi n'ụlọ a ma ya fọkwa ịpụ ọnụ ezi m

ka ndị polisi abịa nga bịa nwụrụ m o kpacharakwa anya na ihe ị sị na ị sị ị wụ dọkịta mụ ha ma atụkwa ndị polisi ha ya nwụ ya onye yi nchọ yi ya o mechigo ma polisi o ma ndị uwe o ndị kaki na ndị ibe na na ndị ibe na nweghị na-akpata maka nke nna ga ọtakụ ebe ọtakọ ebe ọtakọ ebe ọkara na ebe gị na-efu enwe m efu ọnwụ enwe gị na-akpọ m
ọtakọ ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ mama ọtakọ mama ka ọ dị hey
nke kwanụ m fụkwa nwa gị ka o yi akwa ndị ọcha sị na ya wụ dọkịta

ọ dị dọkịta obodo oyibo na-agụla onwe ya akwụkwọ nwaanyị jee ka m gbakere gị biko ọ ya ka i ji wee mapụta na nwa m bụ dọkịta ya na-ewute gị anya ụfụ na-afụ gị nwa m sị ya awụ dọkịta ọtakọ ị ma mgbe mbụ ọ bụzikwa ọtakọ ị ma ugbu a

ofu mkpụrụ nwa ji isi ụgwọ gị ọtakọ ọ sị ya wụ dọkịta ya wụrụkwa dọkịta

nne m ee be hello biko bịa bịa bịa bịagodi bịagodi bịagodi ngị ka m na-akpọ nụ a akwa nwa ugegbe oyiwo heu ene na-egbu ukpo gbuo jakị olia Kedu ka ị mere? Zanụ m, kedu ka ị mere? ama m na ị dị mma ọ bụrọ ikwu ekwu ị dị mma ị dịgo mma chineke meena gị mma hai nwa nkaa hapụ hapụ hapụ ama hapụ ihe m na-ekwukwu ihe ọzọ chelu e nne e. achọ m nụ ịma onye ị wụ gịnị wụ afa gwanụ m afa gị
gịnị wụ afa gị kee ife i jikwa afa m eme biko ee achọrọ m ịmata gị maka ama m na ị na-ewu ewu mụ awụkwa onye na-ewu ewu ka m mara afa gị onye na-ewu ewu n'ogbe a. maka ị na-agafe nnọọ na-emetụ m n'obi ma na nrọ na-afụ gị ụmụ ka na-erizi nnọọ nri ọ bụrụ ka m na-echeta ị na-elota gị akwụsịkwa iri nri ee ka m ji chọọ gịnị nwa afa gị ka m mara onye ị wụ nwoke a kwuo okwu ọ bụrụ na nwere ife ị na-ekwu ka m gabakwa o ngwa chelu chelu ehe chelu ka ntị godo ya oge gbe m ihe dị na ya bụ na afa m wụ Otako na-ewu ewu n'ogbe a onweghị onye na-ama m ma ụmụaka ma ndị okenye onye ọ wụna ama onye m wụ eh, ya ka m ji chọọ ka mụ na gị na-emekọrịta ife ịghọta ebe ị na-ewu ewu ịkpa m aka ọzọ chelu ị na-esi ya mmanya wee sị ka mụ na ị bịa mekọrịba egwu adị atụ gị ego egwuchatụ m ịmakwa mpa m nna m wụ ọkwa ị fụ moto niile na-ede goods only ọ nna m nwekwasịa ha niile moto ọ bụla ị fụ e dere goods only ọ nna m wee nwe ịma onye mpa m bụ mpa gị ee kọwa na nwanyị ka chọkwa ka m mara onye bụ mara onye nna m mara mara onye mpa m bụ onye army onye army ya mpa m bụ onye army ngwa na mpa m wee sị m nọ nke a ka ị chọ ọnụ nwa ebe a na ụkọ ọkọtọ n'ọnya ka ka m chọrọ nene nwoke a chaa ngwa gị na ị na-esi mmanya wee gwaba m ka mụ na ị bịa mekọsịba ka mụ na ịbịa ịba eh, egwu atụrọ ị bịa nwoke a ana m emekọsị ife with ndị yi shirt rọmpụsị arọmpụ na trouser a na-asụrọ asụ negodu negodu ife i yi n'ọkpa ka ọ dị ife nwe isi nwa na ikpukuru isi ka mụ na ị bịa mekọsịba ife kee ife gbasara mụ na gị ị na-ere mmanya ọfụma ọfụma wee na-akpọ m n'ụzọ cherukwa cherukwa ọ maka ife m yi wepụ anya n'ife m yi ya eh? ebe a ka mesụ na ọ ka m yiri pụta ị bịakwa ị fụ ị fụ ebe m na-eme eme mkpọtụ ị fụ ebe m na-ewu e hapụ m yite ezigbo akwa kịta hapụ ihe ahụ ọ maka na m yipụta n'ụtụtụ sị ka m nọrọ ebe a na-eche gị kemgbe ụtụtụ ọ ya ka i ji sị na akwa m hapụ akwa ihe ihe m buru gị n'obi ihe kacha anụ ka m si fụ gị nnọọ kwere na ee na ihe m kwuru hapụ Holy Ghost fire you. Fire kwa. Come and lele.
otu a si gwa gị ya hmm? na otu i si fụsịa m ọfụma adị m emekọsị ife with ụdịrị mmadụ ihe na ọ ndị na-ebu Range Rover Sport moto a na-ewu kịta kịta ka m na-eso ndị na-ebusi moto moto gbagote si ịkwụsị m n'ụzọ na-esi isi mmanya akwụsị m n'ụzọ na-asị ka mụ na ị mekọsị ife bịa nwoke a ịkwụsị m ị nwaa anwa mba nne chelu ịmakwa Range Rover ma ọ bụ gịnị chelu ka ọkwa ị fụ itis na ma ọnwụ eh? Eh. nwụọ maka ihe gị ọ bụrụ na ọ gị gburu m ọ ka mma ọ dịkwara m maka na arụ chelu chelu ị nwaa anwa kwuo okwu ebe a ọzọ mụ na ị anwarịa ị nwaa anwa ikwuwe ọnụ ya ọzọ mụ na ị anwarịa akwụsịkwara m n'ụzọ ịkwụsị m n'ụzọ mbọsị ọzọ m gosi ị onye m bụ ọ m ụdịrị mmadụ ahụ ebe ka o sikwa wee bịa aga n'ụzọ kwụsị m n'ụzọ egwu adị atụ egwere na mpa m bụ ya mesịrị iwu onye okwu o lekwa olu m ọkwa ị fụrụ ike gị a mụ na ya apatụ ya ntị ị na-apaghasị ike m pịa gị ya efu ụzọ anụ gbalaa taa echi wụ nta na-aga